Ee, uche ị bịaruole yes ee today ya wụ taa anyị na-echeta nka ndị igbo beghị ma na mba ma n'ụlọ Ee, omenala omenala na nka igbo nwoke mba igbo nwere mmadụ ị bịa n'ala igbo a sị the whole Nigeria niile Anambra steeti nwere the highest number of billionaires per square kilometer Ọ minụrụ na ego akọghị ndị Igbo Igbo na-agbasi mbọ ike hmm. obodo ọbụla anyị bara anyị na-aga imeghe obodo anyị a na-aga ịyọ ayịyọ onye Igbo anaghị ayọ ayịyọ onye Igbo ọbụla ị hụrụ na-ayọ ayịyọ chekie ya papa ya wụ onye Awụsa yes yes very very very very true and okay eh, Igbo na-agbasi mbọ ike eh, i chefuru ime ka ha mara that before hmm. anyị nọ na East Central State a bịa kewe ihe a eh. Imo Abia Anambra Enugu e kee ndị ji ego e kee ndị ji ego gaa Anambra echere ime akpọ ndị Enugu ya akpọ gị nyegoro otu dị otu ndị Igbo na-adị eh. so ndị ji ego gaa Anambra e kewezie ndị ohi na ndị ama Imo steeti ekete ndị ohi eh. ndị Abia ekete ndị ama hmm. ketewezie ndị ara tiwere ndị Ebonyi anyị na-ekele ndị Anambra almost onye ọbụla wụ onye Anambra na-enwe one size mgbe m nọ na-abịa abịa abịara m ka m kelee Ifeanyị Ụba ama m ọdịnala Ifeanyị na Ụba nọ n'ime ịma na ị na-ele size onye a ị ga-ebido bịa jụwa ya nna ọ hụ ala na VI ọ ga-azụ ọgwụkwa n'ifu niile wee ka o nwere ndị riri poison yes ma yes dịrị ego community ma ọ wụ ọgọ anyị ọ wụ ọgọ- Ah. ọ wụ ọgọ anyị mere ya ebere Ugbu- Eh, ugbu a, ọ- ọ- ọ chọ- ọ chọchara na Enugu si Enugu gafee Anambra ọ n'Imo steeti ka ọ hụrụ ezigbo nwaanyị ya bịa họrọ dị ya are you serious ee ma mara nje anyị na-adị duru ebu the the the woman ị lụrụ from imo ọ na social media ka ọ hụrụ ya ofesi kwere that means mgbe esi oke ka nwere chance ịlụta nwaanyị ịbụ
ịbụ ị ga-asụ ị ga-asụ Uche Ogbuagụ dị isi uche uche nwanne m nwoke ị ga-asị ya zaa ya ya okwu onye na-agba na fesi ese bịara n'ihu ya dị ngwa o nweghị ma ị ga-agwa m ọ mma ịda nwaanyị n'Imo bụ eziokwu ee mma yes mma 60 percent njọ njọ dịrị ya njọ ego ga-akọva ego njọ ga-erukwe mana mma nwunye m mara ee ọ bara njọ m yes yes honestly and ọ naanị ụdị mma ị ga-achọtali n'Imo steeti kedu the wife asampete kwụrụ ọtọ chai nwa Imo chai chai chai the only girl kwere ka Ibu lụọ ya abịa kọrọ m ebe ọ bụ na m bịa

ihe nkiri mara na ihe dị mma ka fọrọ n'ime m gekwanụ ntị hapụ ihe a ndị a na-ekwu ụdị ebe a elere m onwe m na mirror fụ na m dị mma nwoke ọ bụ na OBJ kwụrụ Taribo West akwụrụ Badisoki akwụrụ Oshiomhole akwụrụ Uwaezuoke akwụrụ kedu onye ka mma iru Ike n'ọnụ! Gekwa ntị! o nwere ihe dị iche na capital B na ọkpa ehi zọta ala o nwere ihe dị iche na mitimiti na tọmtọm nwee ihe dị iche n'ọnwa jun na ọnwa julaị o nwere ihe dị iche na moto akpọrọ edere for sale nke edere buy me na nke atụkwasara one gallon
Uwaezuoke Ibu ibu ọ bụ chọrọ isi ya? gekwa ntị ọ bụ eziokwu na m jọrọ njọ mana asị m Chineke ekene dịrị gị afụrụ m Ibu wee mara na m ka nwere olileanya aka m nwere olileanya i nee anya ị fụ na nna m ukwu a bụ enyi m nwoke onye Enugu steeti a na ọ dịsị ka belu okrika mana i nee m anya ị fụ ka m siri wụchapụ awụchapụ nke ịbụọ bụ na m jere market research ebe a na-azụ afịa wee jee ebe a na-ere akpati ozu afụrọ m size m size m fụrụ bụ ndị oto oto na ndị toro ogologo si maka na ogologo nwere problem kama m ga-etosi ogologo ma ọ gbaa dị mkpa otu a ihe m ji anyụ mmamịrị ya bụrụ toothpick kama sị short gbuo m otu a ọ bụrụ m obodo Uwaezuoke o nwere ebe ị ga-akpagide mba asị ka e mee measurement

si ebe a pụọ ma ya ụmụnna ụnụ ma ihe na-abụ nwoke fụ n'ebe nwaanyị nọ ọ na-ama ya kpekpekpe n'ahụ ụnụ ma nwoke bịa n'izizi o buru ụzọ gbaa nwaanyị anya na-adazi elu ọzọ anyị ya eje bụ na-adazi ala ọ bụ na azụ anyị ya eje na-adazi m n'ukwu omemezi imagine onye maka Anaocha local government ka ọ bụrụ sị ka anyị kpọwa okwu agba ka anyị seri Igbo n'ibe n'ibe ndị amaghị ka ha mara mgbe ọgwa na eziokwu ebere na-emere m onye amaghị asụ Igbo ebe ekene m ụlọ ndị na-adrọgọ n'ọzọ enwe okwu maka

emume ndị Igbo can you still remember your name na na-ama alọta Igbo o nwe ndị na-agba mgbọ ebe a ndị Igbo siri sị na enyi na-abụ na-anụ ọgụ oge amadị m mana amarọ na ilu ka m na-atụ ife a a sị ka m tụọ nọọsụ ihe ọbụla ka mma na ọ ga-enwe isi biko unu na-abụọ o nwere nsogbu dị ọgwụ ifu igu apụtara na-asị na ịma mma karịa onye a onye asị na unu na-abụọ na-emebi kamera niile n'ebe a ka ọ gbatịsịa nụ ike agwụka anyị gbatịgodin face ụzọ gwụ agụ amụ amarọ ịma mkpọghị anụmanụ kịta ndị mmadụ asị na akpalịgbago onye tụọ m

irewu ka eji gburu maka onwe iwu ịma na ụmụ ya bụ bụ Chiwetalụ Agụ i je gbuo ya
Chiwetalụ Agụ n'ebe a aghọta i jego gbuo agụ Chiwetalụ Ichie Ọgwụ Chiwetalụ Agụ Chiwetalụ Chiwetalụ ịmanye aka na nsị aboki eh? na ịmanye aka na nsị aboki na bịawanụ bịa bịa bịa bịa Ọgwụ eh? ngwa rachapụ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ i che na anyị na-ekwu nke okwu gbakara isi ọ sị ekwensu were ego ndị ụka wee jee mee MMM gbagote biko ka m manụ ngwasị ka ụlọ ụka ekwensu ji eburu ego ndị ụka wee mee MMM ekwensu ahụ ọ na-eyuzu phone biko o nwere ya ntị jụ ịma ala otu a nọ ee Bishọp ga-asụ ya n'oyibo the best m mego n'ụwa m a bụ ịchọpụta na m bụ onye Igbo ọ bụ onwe achọpụtara m oge ọtụchapụ aka mana o nwe ihe m aghọtara na asụsụ Igbo anya Igbo asụsụ Igbo bụ onye bụ the only language ị sụọ ihe ọbụla n'Igbo o nwee two meaning good meaning and bad meaning but bad meaning ị ma ama na o nwe ya until i meghe ntị gị biko tụgharịkene ihe nụwa n'igbo i don't know what is wrong with my phone when i press it it off uh, say, say it in igbo amarọ m ihe na-eme ekwentị m m gbanye ya ọ gbanyụọ ọmagbazi igbo
ọ dị mma when i press it it off m pịa ya ọ nyụọ ị sị na ị pịa ya ọ nyụọ fon ekwentị gị na okay ndewo clint